Tá breis is trí scór de bhlianta ann ó thug Corcaigh agus Tiobraid Árann aghaidh ar a chéile i gcluiche ceannais sraithe siar sa bhliain 1960. Scóráil Christy Ring trí a hocht ar an lá do Chorcaigh ach is ag Tiobraid Árann agus Jimmy Doyle a scóráil naoi gcúilín a bhí an lá. Cluichí eipiciúla a bhí ann nuair a thug an dá fhoireann seo aghaidh ar a chéile agus le Páirc Uí Chaoimh díolta amach ba chosúil go raibh muintir Chorcaí ag súil le ré órga eile. An n-éireodh le himreoirí óga Tiobraid Árann stop a chur leo? Bhí Brian Tyers agus Cathal Moore i Supervalu Páirc Uí Chaoimh don chluiche ceannais iomána Allianz seo. Niall O'Leary. Ciarán Joyce, beirt fágtha istigh aige, Tiobraid Árann agus an uile dhuine eile acu lasmuigh den líne cúig mhéadar is seasca. Patrick Horgan, ar nós cuma liom, ard agus ealaíonta. Tá sin. Ardscór ansin ó Patrick Horgan agus arís níl an luas imithe as an chluiche. Is féidir a rá nach bhfuil an dá fhoireann socraithe ach is dóigh liomsa go lean an luas seo ar aghaidh. Bhuel, beidh Pat Ryan sásta go maith, fear a fuair dhá phointe é fhéinig i 1998 nuair a bhuadar é seo go deireanach. Ach, a Chathail, tá an-chuid spáis á fháil aige tosaithe Chorcaí. Tá, agus an-chuid spáis fágtha istigh an líne leathchúil ag Thiobraid Árann. Tógtha amach den pháirc ansin ag na tosaithe. Brú maith aige Ronan Maher agus seilbh géillte agus Tynan. Ba chóir go mbeadh pointe ar a thoil anseo aige, agus tá. Bhuel, tá san curtha díobh acu agus is dócha dearúd déanta air. Gan dabht fuaireadar stánáil ó Chorcaigh sa chraobh chéanna. Anseo a bheidh siad le chéile fé cheann trí seachtaine. Déanta go maith aige Forde. Eoin Downey is léir atá air siúd uille an-ghéar aige Jason Forde. Tá sé sin thar barr mar scór. Tá sé sin dochreidte ar fad ó Jason Forde. Bhí sé faoi bhrú damanta ag Eoin Downey ansin sa chúinne, 'Féach an uillinn, féach an áit ina bhfuil sé, imithe isteach an líne 21 thar an trasnán, ardscór ar fad. Diarmuid Healy, fear Lios Cúil anois, é fhéinig agus Joe Caesar i bhfochair a chéile. an mbóthar siar tar éis an cur isteach anois agus tá an ceann seo buaite aige Connolly gafa an bhuel timpeall ansan ar an gcúlaí conas a chuir sé an ceann sin thar an trasnán? le lámh amháin a chuir sé thar an trasnán agus ní gnáthimreoir an fear seo déanann sé rudaí as an ngnáth agus sin ceann de na rudaí sin atá déanta aige. Bhuel, an scil a bhí i gceist ansan, bhí sé go diail ar fad. Dhá phointe anois aige Alan Connolly, Tiobraid Árann, naoi gcinn. Siar go dtí Tim O'Mahony. Anois tá sé siúd ag tabhairt fé scór agus is dóigh liom go bhfuil sé breá sásta leis sin. an daicheadú babhta aige Tiobraid Árann i gcluiche ceannais na sraithe, naoi gcinn déag buaite acu ar bharr an rolla san le Cill Chainnigh ach tá fiche ceann caillte. Anois Alan Connolly le dul isteach i dtreo an chúil, ar éigean a chuaigh amach an chéad scór do an chéad chúl do Chorcaigh tráthnóna aige fear na Carraige Duibhe. Bhuel, leis an bhfírinne a rá, bhí sé sin ag teacht. Bhí cúpla, bhí an chontúirt ann le cúpla nóiméad anuas ag briseadh tríd. Féach an chaoi gur chaith sé isteach. Horgan ar dheis, Hayes ar chlé, chuaigh sé é féin. Cad é mar chríoch ansin aige Connolly, Níor imir sé mórán i rith na sraithe, tá sé ar ais. Tá sé go láidir ach nach ait an rud é an triúr sa líne lán tosaigh i ngiorracht 5 nó 6 cinn de throithe dá chéile ansan siar go dtí Downey. O'Mahony ag casadh chun ná déanfaí é a bhlocáil. Mar sin, fir mhóra ansan ag iomrascáil le chéile ach tá an camán caillte aige Hayes. Ronan Maher os cionn an tsliotair ach tá Hayes anois i seilbh an tsliotair. Fé bhrú aige Breen chun cinn go dtí Darragh Fitzgibbon. Iarracht! Cúl eile do Chorcaigh! Fachta aige Darragh Fitzgibbon. Tá scrios á dhéanamh ag Corcaigh nuair a fhaigheann siad leath-sheans ar chúl. Téann siad ar a thóir agus sin Brian Hayes arís agus daoine in amhras go mbeadh sé ag tosú. Tá sé ag tá sé ag imirt. Sea, cheapas go raibh deireadh déanta ar dtús ach do phioc sé an camán suas arís, críoch an-shnasta ar fad. Anois, tógtha aige Darragh Fitzgibbon ag teacht isteach agus é ag tabhairt fé scóráil, tá an-leath curtha isteach leis féin aige tráthnóna. Bhuel, drochphas láimhe aige Joe Caesar ansan agus ní bheidh Eoghan Connolly buíoch dó san agus d'fhéadfaidís a bheith thíos leis. Ethan Twomey gafa chun tosaigh Anois Horgan roimis, cad a dhéanfaidh sé? Tabhairt fé chúl! Agus an-chroitheadh bainte as an líontán aige Ethan Twomey. Bhuel, nuair a fuair sé an sliotar seo, ní raibh ach rud amháin ar a intinn aige. Chonaic sé go raibh spás os a chomhair. Chuaigh sé isteach nuair a fuair sé an pas isteach. Ansin, féach ar Horgan. Dúirt Horgan dul isteach sa lár. Chuaigh sé isteach sa lár. Cad é mar chríoch ansin ach ní bheidh an cúl báire sásta. leis an gcríoch. Tá sé ráite agat, ach seo fear a bheith ag. Pádraic Maher. Ní raibh sé róthógtha leis an gcosaint sa chéad leath, déarfainn. Darragh Stakelum. Arís tá triúr Corcaíoch ann ach dhein sé go diail agus Sam O'Farrell a bhaint amach agus ruathar amháin eile chun cinn aige siúd. Amach go dtí Kenneally agus pointe an-bhreá fachta aige Kenneally ansan. Buailte san aer, ansan chun cinn aige Hayes, tógtha aige Horgan arís, an pas tugtha aige chomh fada le Barrett. Gafa isteach trí bheirt. Greim ciorraithe aige Shane Barrett, sin pointe an-dheas ar fad. Sin ceann álainn ansin ó Shane Barrett. Agus an dara cúilín faighte aige inniu agus briseadh tríd beirt cosantóir arís agus ní cosaint mhaith é sin agus thosaigh Tiobraid Árann níos fearr sa dara leath, tá siad imithe arís. Níor éirigh leis an ceann sin a bhuachtaint agus tá pointe faighte aige Jake Morris anseo, fophointe sin a bheidh le dh'fháil aige Tiobraid Árann. Cimeádta istigh ansan go deas aige Tiobraid Árann, siar anois go dtí Maher. Jason Forde bogtha amach go lár na páirce acu agus tá sé ag tabhairt fé scór anso agus sin ceann an-bhreá ar fad ón imirt. Mar sin Bryan O'Mara leis an gceann so agus é ardaithe os cionn Downey aige ach tá an Downey eile istigh. An bheirt acu ag oibriú go deas ansan lena chéile chun an fear maith a dh'fháilt ar Sheán Kenneally agus tá an teas imithe sa gcluiche seo anois. Rás chun cinn do Chorcaigh anseo agus seans ar scór agus tá ceann an-dheas ar fad faighte ansan. Ab é Tommy O'Connell a scóráil é sin. Ceann ard eile seolta isteach ansan agus an ard le d'fháilt insan aer. Sin rud ná fuil in easnamh ar Chorcaigh, aoirde sna tosaigh. Ná téagar. Anois mar sin. Isteach anso agus ab é seo Kenneally fé bhrú anso, é seolta isteach go deas aige agus, go deimhin féin, pointe den scoth aige Seán Kenneally ansan. Sin an dara ceann atá faighte aige agus sin ceann deas. Bhí Sam O'Farrell imithe isteach taobh leis. Ach bhí sé muiníneach. Chaith sé uillinn géar ach cúilín deas. Agus tosnóidh an ceiliúradh ansan. Trí a fiche ceathair mar sin cláraithe aige Corcaigh tráthnóna. Agus tá an fheadóg séidte anso aige Seán Stack agus is iad Corcaigh curaidh sraithe Allianz don mbliain fiche fiche a cúig. Naoi déag a nócha a hocht a dheineadar go deireanach é nuair a bhí a leithéidí Ger Cunningham, Diarmuid O'Sullivan, Brian Corcoran, Seán Óg Ó hAilpín inniu, Bhí laochra ar fud na háite leis. Alan Browne taking it up and there's a goal for Cork.